takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero lero ndinene chilungamo chokhachokha potsatira zimene zachitika dzulo ku bicc pamene chipani cha dpp chimakapereka mapepala ake motsogozedwa ndi mtsogoleri wawo peter mutharika ndipo ichi ndikunenachi ndi chilungamo chimene chikuchokeranso kwa amalawi kuchokera ku nsanje pakana ku chitipa nkhotakota pakana ku mchinji ndipo kwa anthu amene amakonda chilungamo komanso kukonda dziko lawo ndi amene ati akondwe nayo kwambiri audio imeneyi koma kwa amene amangoyimbira m'manja zina zilizonse ndipo samafuna kuyima pa chilungamo lerotu ndiye nditukwanidwa lero ndiye ndinyozedwa lero nditchulidwa mayina komano ine ndilibe nazo ntchito chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ine ndidzapitiriza kuwayimirira amalawi kuwayimirira amalawi mopanda kuyang'ana nkhope paja ine sindimaonadi kuti kaya kwathu ndi kumulanje kumenenso kuli kwawo kwa dpp kaya kuthyolo ine ndimangoswa kuswa zili ndi inu chilungamocho uh, chikunyaseni zili ndi inu muchitenge zili ndi inu musachitenge koma ineyo chimene ndikunenachi ndi chilungamo chache ndipo chilungamo choti chiyambe chonchi kunena kuti dziko lino ndilotembereredwa ndipodi satana anayenda wapansi chifukwa anthu ambiri ndi wokhumudwa sanayembekezere kumene kuti a Peter Mutharika angaphonye penate imene ayiphonyera muja ndipo anthu ambiri ndi ozizidwa and izizi tinene chilungamo chake ngakhale olo ainyanke a mu dppmo akudziwa kunena kuti apa ndiye tambwita chifukwa amalawi sanayembekezere zimene zijazo poganizira mavuto ochuluka amene amalawi akukumana nawo ankayembekezera kunena kuti dzulo lija tiona dpp akupanga mgwirizano ndi a utm koma sindikudziwa kuti kapena a mcpwa akusambirani mankhwala akupitirani ku dambwe kapena iwowa ndi asataniki chifukwa zimene zachitika zija that's not normal and munayenera kuti muzifunse anthu inu ma lidala inu kodi kodi zipani zanuzi mukamazipanga mmafuna mukamuyimilire ndani chifukwa ngati ali amalawi ndiye pamene pajapo palibe chimene chachitika ukamamvesera mkatimo zikumveka kuti anthu akhala akukambirana usiku wonse wazana mpakana kucha kwazulo m'ma 2 koloko matebulo kumamenya mkati a utm kumakula mtima a dpp kumakula mtima kumanena kuti sangagwirire ntchito limodzi ena ukamamvetsera kumanena kuti ayi ayi a utm kabambe atamafuna upresident ndiye a, a dpp akana ukamamvetseranso mbali inayo ukumamva kunena kuti iyayi a utm anazichepesa kunena kuti ife chabwino mutipatse usekandi position vice president tigwira nanu ntchito ndiye uko kumamveka nkhani ina kunena kuti a dpp amanena kuti ati anthu onse angobwera adzagwire nawo ntchito limodzi vice president amusankhe wawo wa iwowo koma enawo angobwera ndiye ndikumanena kuti aa jamani olo ukwati umene olo chinkhoswe chimene sichikhomeredwa popanda akuchimuna kapena akuchikazi kodi inu mgwirizano ndi mgwirizano anthu angangobwera kuzalowa mu mgwirizano kenako mukawauze kuti "Ah, iweyo kabambe uzakhale ujeni minista wa finance komanso tizakupasani maministry 8 Koditu president ndi amene amasankha ma minister, nanga mutamusankha Kabambeyo kukhala minister ndikukhalapo 2 hours ndikumuchosa, akadandaula kwa ndani? Izi ndi zokhumudwisa zimene mwapanga inu ku Malawi kunoko, chifukwa mmene akuonekera president wathu ujayo kapena president wanu ujayo chilungamo chake kodi kampeni aikwanisa? Aikwanisa? Anayenera munthu wina wamphamvu okuti azithamanga thamanga mmene alili kabambe muja pamene pajapo usi umene timaudikira ku Italy ku Rome oti utuluke timaudikira usi uja wa blue komanso wa red koma apapa mwambwita amalawi akhumudwa kwambiri ndi inu atsogoleri a zipani kunena kuti simukupanga za iwo koma mukupanga za mmimba mwanu za, za ana anu ndi akazi anu zimene zachitika zija ndi zokhumudwisa kwambiri koma aliko ena manjanjawidi amene akukuyimbirani m'manja ndikumanena kuti ah, your excellency you, you have done a good thing this is very very fantastic this is very very beautiful atokunamizani kuli anthu oyipa kwambiri amene samafuna kunena chilungamo ndipo zikanakhala kuti uh, zimatheka kufuta mmene munthu umapangira alabala kufuta chinthu chimene walakwisa mukanafuta running mate-yotu ndikubwereranso ku drawing board ndikuona kuti kodi chalakwika ndi chani koma ndikufuna ndikuwuzeni abale anga a dpp komanso inu a utm mwawalakwira amalawi kwambiri ndipo amalawi akudandaula chifukwa zimene zachitika zija si zimene akaziyembekezera ndipo dziko linolo sindikudziwa kuti kamene anatilozayo ndi ndani inu zoona atsogoleri mwalephera kukhala pansi pamodzi for the sake of amalawi ndipo tiathokoze awawa a aford tiathokoze a mwenifumbo komanso tikupempheni inu ena amene muli kunja uku chonde tabwerani pamodzi mukhale pansi izi zachitikazi ndi mistake yadaladala koma ikhonza kukonzedwa anthu inu mutakhala pansi a opposition nonse ndikugwirira ntchito limodzi komanso inu a northern bloc zimene mwapanga zija ndi zabwino koma inuyo a dpp mwalakwisa kwambiri anthu samapanga choncho iyayi dziko osalipanga choncho kodi fear yanu makamaka ndi chani fear yanu inu a dpp ndakudandaulani kwambiri ndipo amalawi pena paliponse ngakhale chigawo chapakati chimene amayimba mafoni kudandaula chifukwa anthu ankayembekezera kuti mupanga mgwirizano ndi utm ngati a kabambe mwan- m- zikundi- zikutchukazo ndi zoona kuti inuyo mwakana mulungu akuyendereni komanso akuluakulu akumenekoko ku dpp ngati zikutchukazo ndizoona kuti inuyo mma- mmaayitana anzanu pa tebulo ndi cholinga kuti muzangowapatsa m- mapozishoni ena ndi ena pozishoni namba 2 simukufuna kuwapatsa ndiye tikhoza kunenanso kuti zija ankanena atupele zija ndizoona mukuzikonda kwambiri mukuzitenga inuyo ngati kapena dziko ili ndi lanu kapena chipani chanu nde chili madolo pamene paja kukuuzani chilungamo chopanda chigamba mwambwita penalty mwaulutsa penalty ndipo zija ndinanena 3 months ago zija ndiye kuti ndizoona 3 months ago amalawi mukumbukire ndinakuuzani kuti maalayansiwa satheka bwinobwino chifukwa mkati mwa zipanimu alipo ena amene alandira ndalama kuchokera ku mcp ndi cholinga kuti azikana ma, ma alliance ena ali ndi milandu anaopsezedwa kuti mukangololatu kuti mukhale pa alliance tizakumangani so ku dpp aliko amene analandira ndalama chilungamo chimenechocho muchidziwe abwana chifukwatu vutotu si president-yotu iyayi vuto ndi anthu omuzungulira ndiye tu bolanso tu abale akana kumutenga gangata yemweyotu akanenedwa chifukwa chake gangatayotu ndiye ali ndi anthutu Ii, iyayi ndiye bolanso akanamutenga bright msakayotu nde ichi chilungamo chake nchonena kuti aliko ma change agent ena amene alandira ndalama kuchokera ku mcp amkati komanso akunja including anthu opemphera amene amapita nayimba mafoni kwa mapurezidenti kuwauza kuti osalolatu iyayi musatengetu munthu winatu iyayi imfa ikhoza kutipeza alikonso ku utm kuli ena amene alandira ndalama kuwauza kuti chonde musapangetu zimenezozo osapi- osapanga mgwirizano ndi ndi dpp aliko ku utm komanso ku aford aliko amene alandira ndalama ndipo si nkhani yofunsana anthu ifeyo takhala tikumafunsa kuti kodi chedi- chejeni che- che- chezingani ali kuti chezingani akusowatu chezingani alikonso kumeneku ku aford amene alandira ndalama ndipo a- a- ambirinu musandifunse nokha amene mwatsala mukuwadziwa kuti ku afordku aliko mkulu winanso walandira ndalama amene ati a- wa- amuuza kuti azikana za mgwirizano koditu ziko lino ndi loopsa ziko lino anthu amakonda makobiri koopsa makobiri kusiyana miyoyo ya anthu mmene akuvutikira amalawi kuchokera ku nsanje pakana kuchitipa nkhotakota ku ntchisi mchinji kunja kunoku kuli njala mankhwala muzipatala mulibe ana akulephera sukulu fetereza ndi uyu anadulayi ziko ndili ladula china chilichonse chakwera kumangozuza anthu koma ngati ali mankhwala ngati uli usataniki ayi tikuthokozeni inu amene mwaasambira a opposition mwaasambira mankhwala amphamvu kwambiri ndipo mwinanso pano tinati tifunse kuti kodi inu a utm ndiye mupita ni ndani kapena mumunyengerera atupere mukhale pamodzi mupangane popeza ndi inu anyamata nokhanokha mumvanso kumene kummawa kuno ah, atupere lero lino apita yekha mawa linonso a, a utm apita okha Ah, simukugwirizana ziko likasi- sindikufuna sindi- sindikumvesa kuti makamaka mmafuna chani chifukwa apapa mmene zavutiramu ndiye kuti atupere ndi kabambe akanayenda limodzi koma ayi sapangansotu zimenezi naye atupere wayenda yekha nawonso akabambe ayenda okha ndiye tu kuli ma running mate ma running tiona ma running mate kuchokera lero pakana mawa kumazifunsa kuti eh, eh, abale kodi inu mwati uyu ndi ndani wina akapusa sakafika nawo uko chifukwa akhala atamangidwa anthu awa ndi oyipa enanu anakutcherani tcherani milandu ya daladala ndi cholinga kuti ma, ma, maloto anu ofuna kutukula dziko lino asachitike ndi mmene tuziliri koma amalawi ndi okhumudwa kwambiri ndipo musanamizidwe enanu mmafuna kumamuuza munthu zonama nanga si andalenso amafunidwa ku, amafuna kuuzidwa zonama koma ambuye kumene muliko ngati odiyo ingakupezeni inuyo a apm komanso Che Chaponda komanso che mphepo ndi akuluakulu anzanu kumwa- muuzane kunena kuti pamene pajapo tamisa penalty ndipo amalawi ndi okhumudwa ena akufuna atazikulimbisani mtima kumakuuzani kuti bwana iyi anthu akukuse akukukondwererani ati mwachita bwino kwambiri imene ja ndi mistake yayikulu imene sinayenere kuchitika kwa inu bon kalindo the dc